voilà donc an balima maliyɛn cɛ muso denmisɛn makɔrɔ k'a ta mali kɔnɔ fo mali kɔkan donc an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na fo aw sigiyɔrɔ la donc an b'a yira la k'a fɔ aw bɛ andal media web tv nka a b'o jabarani de kan nin wagati in na plus précisément aw ka émission mandi n'an k'a ma andal sarbezi donc andal sarbezi ale ye jɛmukan ye jɛmukan min n'a bɛ wele bila an balima artisiw ma a dabɔlen don an balima artisiw yɛrɛ de kama ka wele bila u ma pour que u bɛ se ka na jigin an kɛlen don ka émission in dabɔ fɛn fila kama o fɛn fila o ye mun ni mun ye donc artisiw ka maternité an'u ka kalanbulon wa maternité pourquoi parce que kuma caman bɛ artiste caman kɔnɔ k'a fɔ a b'u kun n'u kan cɛ k'a fɔ mais a fɔ yɔrɔ ka dɔgɔ donc an bɛ fɛ ka nin kɛ champ ye ka champ in d'u ma u bɛ se k'a sɛnɛ cogo min pour que kuma b'u kun n'u kan cɛ u bɛ se k'o di maliyɛnw ma cogo min na pour que k'u ka art yɛrɛ fɛnɛ valoriser u bolo donc k'a kɛ kalanbulon ye cogo di parce que n'a fɔra ko art mɔgɔ caman bɛ art résumer k'a kɛ dɔnkilida dɔn dɔrɔn ye donc art sugu ka ca donc an mana se artiste fɛn fɛn ma donc an b'a ɲini a fɛ ale bɛ art domaine min kɔnɔ a ka se k'o walawala pour que o bɛ se ka kɛ kalanbulon ye mɔgɔ tɔw fana ma donc o kɔnɔna la an b'a yira la k'a fɔ toujours aw sɔgɔlen don a ka émission mandi la n'an k'a ma andal sarbezi min bɛ ɲɛnamaya aw balimakɛ aw terikɛ ani aw jɛɲɔgɔnkɛ fɛ rv pro avec ses invités donc chaque mercredi an bɛ wele bila artiste dɔ ma pour que an n'a bɛ se ka baro ɲɔgɔnya donc o kɔfɛ sisan chaque fois mɔgɔ mɔgɔ e de bɛ yen e bɛ fɛ ka émission in i bɛ fɛ ka sponsoriser soit i bɛ fɛ ka k'a partenaire ye soit i bɛ fɛ k'i image associer émission in na donc ou bien i bɛ fɛ an ka to ka dédicace k'i émission in kɔnɔ donc an b'a f'i ye donc numéro min bɛ ka circuler en bas de l'écran donc i bɛ se k'o numéro ninnu ta n'ala sɔnn'a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ kow sigi sen kan donc an b'a yira la k'a fɔ an ni an balimakɛ dɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo bi donc c'est un artiste c'est un grand artiste donc maliyɛn don donc mais an tɛna an da don kuma foyi la k'a fɔ a yɛrɛ kan mais n'an ye kuma d'a ma a yɛrɛ fana bɛna kuma caman fɔ a bɛ faamuya sɔrɔ kuma minnu la donc n balimakɛ ni sɔgɔma nba ni sɔgɔma ah, donc vraiment n b'i fo k'i waleɲuman dɔn et d'avoir répondu à notre invitation k'i ka programme ka se ka bɛn n'an ye ka se k'an ka wele jaabi an b'i fo la kosɛbɛ kosɛbɛ merci foli b'aw de ye ka wuli ka bɔ a ka baaraw la ka s'an ma eh, an b'aw de fo ah, ok donc o folikan diyala an ye donc kuma daminɛ an bɛ kuma daminɛ d'i ma donc maintenant i k'i présenter i tɔgɔ i jamu ani i sigilen don yɔrɔ min ani i bɛ baara qualité min kɛ ah, ok ne tɔgɔ ibrahim bemba kébé eh, ne ye conservatoire sortant ye c'est à dire ne ye san saba kalan kɛ conservatoire la n ye kalan min kɛ min tɔgɔ ko art plastique n y'o san saba kalan k'o la n tilala ni jɛɲɔgɔn dɔ bɛ an farala ɲɔgɔn kan ka kulu dɔ sigi o kulu tɔgɔ ko sanu art bon jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la u y'a ɲɛmɔgɔya di ne ma voilà donc an ye mɔgɔ tan ni kelen ye an mɔgɔ tan ni kelen bɛɛ bɛ baara kulu la an bɛ baara kelen kɛ mais an ka baaraw bɔ bɔlen ɲɔgɔn kɔrɔ c'est-à-dire fototala b'a la eh, dessinkɛla b'a la yirimani dilanna b'a la eh, designer fɛnɛ b'a la designer minnu bɛ chaise ni eh, meuble ni fɛn ninnu dilan mais façon contemporaine voilà olu fɛnɛ dɔw fɛnɛ b'a cɛ la ah, bon ka ladɔnna fɛnɛ ko muso saba fɛnɛ b'an cɛ la komi an ka domaine na muso man ca kɔnɔ kosɛbɛ muso yelen tɛ kosɛbɛ mais ala ka jɛ la muso saba b'an cɛ la
voilà donc nin explication brillante in kɔfɛ donc aw yɛrɛ bɔla a y'a tɔgɔ n'a jamu fɔ a bɛ baara qualité min kɛ donc toujours a bɛ art kɔnɔna la i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na art dan tɛ dɔn ye a dan tɛ dɔnkilida dɔrɔn ye donc art suguyaw ka ca a yɛrɛ bɔla k'a fɔ a ye sisan art plastique baarakɛla don mais yani an ka don art plastique kɔnɔ art plastique yɛrɛ b'i sɔrɔ fɛn dɔ kɔnɔ donc an b'a a ɲininka o la donc n'o ye art ye donc kebe e bɛ se ka mun de fɔ an ye art yɛrɛ n'i ko ko art art ye mun de ye fɔlɔ
bon art an bɛ se ka bakurunba la an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ seko ni dɔnko ye seko ni dɔnko seko ni dɔnko o ye jumɛn ni jumɛn ye dɔnkilida b'a la mhm. dɔn b'a la ɲɛgɛnni b'a la dessin mhm. yirimani dilan b'a la fotota b'a la minnu bɛ fɛn fɛnɛ kɛ catiribɔ ni fɛn ninnu olu fɛnɛ b'a la a ka ca quoi awɔ
voilà donc aw yɛrɛ bɔla ka nin fɛnɛ mɛn sisan donc n'i y'a mɛn ko art dɔrɔn seko ani dɔnko talent ka k'i la domaine dɔ la dɔrɔn tu es appelé artiste hali n'a fɔra k'e bɛ se solo ka wuli ɲuman de la an bɛ se k'a fɔ o ye art dɔ ye voilà donc o kɔnɔna la vraiment an b'i fo nin jaabi ɲuman in na parce que a bɛ caman kɔnɔ ko art dan ye dɔn ni musique ninnu i yɛrɛ bɛ art fɔ mali la surtout dɔrɔn mɔgɔw b'a kɛ i kɛ dɔnkilidala dɔrɔn de donc i bɔra ka walawalali min kɛ sisan vraiment merci beaucoup donc an b'a essayer an bɛ taga ɲɛfɛ donc an bɛ don i yɛrɛ ka domaine kɔnɔ sisan parce que an y'a fɔ cogo min na art sugu ka ca i ka domaine n'o ye art plastique ye donc art plastique yɛrɛ

fɛn bɛ ta ka taa ja fanfɛla kan voilà a bɛ se ka kɛ tɛgɛla dessin ye a bɛ se ka kɛ fotota ye a bɛ se ka kɛ yiri mɔgɔnin dilan ye parce que yiri mɔgɔnin dilancogo fana suguya ka ca mais a bɛ se ka kɛ min don o la kɔfɛ mais yiri mɔgɔnin suguya ka ca a bɛɛ tɛ kɛ yiri la a dɔw bɛ kɛ nɛgɛ la a dɔw bɛ kɛ mana la a dɔw bɛ kɛ fɛn wɛrɛ la
donc n'i y'a faamuya sisan i bɔra k'a fɔ art visuel donc fɛn fɛn bɛ taga ɲɛ ka yeli fanfɛla la beauté la ah ok donc o fɛnɛ kɔfɛ sisan nɔ an bɛ ɲininkali se yɔrɔ min ma o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que n'i y'a mɛn ko maa bɛ fɛn dɔ kɛ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ sɔrɔ n'u ka talent ye n b'a fɔ cogo la a bɛ hakɛ to mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ na n'u ka talent yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ mais dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu tɛ se mais u bɛ taa kalanso dɔ de la pour que ka se ka fɛn kalan donc an bɛ fɛ k'a dɔn yala kebe e ka talent ye talent inné de i nana n'a ye wa ou bien soit i taara talent in kalan yɔrɔ la pour que ka s'a la bon n bɛ kuma in daminɛ ni mun ye i y'a fɔ n ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen o ye min fɔ n ye wagati bɛɛ an bɛ to la kɛ a ko ko hali don kɛra la fɛn cogo o cogo n'i t'a labaara nafa a tɛ taa yɔrɔ si n bɛ se k'a fɔ don fitinin tun bɛ n na n bɛ se k'a fɔ kabini n ka dɔgɔn ye n tun bɛ dessinw kɛ n tun bɛ manaw tigɛ k'a kɛ so ye n tun bɛ so dilan bɔgɔ la o fɛn ninnu denmisɛnnin an b'o fɛn ninnu caman kɛ fo ka n kɔrɔbaya n kɔrɔbayalen fɛnɛ k'an to lycée ni fɛn ninnu na wagati min na n tun bɛ taa ka taa dessin kɛ mɔgɔw ka yɔrɔ la fɛn ninnu kɛ donc n bɛ se k'a fɔ fitinin tun bɛ yen nɔ mais n tun mago bɛ fɛn na c'est à dire yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ se k'a to ɛɛ n ka baara bɛ ɛɛ lasago quoi c'est à dire dɔnniya bɛ lasago n bɛ dɛmɛ ka n bila sira ɲuman kan pour que n ka dɔnniya n ka se k'a layɛlɛn sanfɛ o de la n taara ka taa n ye n y'a décidé ka taa conservatoire la ka taa san saba kalan kɛ yen nɔ bon yen fɛnɛ u ye eh, sira don n kɔrɔ kosɛbɛ eh, conservatoire fɛnɛ o bantɔ n taara ka taa n ka stage kɛ eh, abdou ouologuem fɛ yen nɔ tonton abdou ouologuem fɛ yen ale fɛnɛ dɛmɛ kosɛbɛ ka n ka sira tɔ redresser pour que ka dɔ fara n ka n bɛ fitinin min dɔn ka dɔ fara o kan ah, donc n'i y'a faamuya kebe ta don inné dɔɔni b'a la mais a consolider la ni kalan yɛrɛ fana ye donc vraiment an bɛ foli di i ka mɛtiriw ma surtout ouologuem i bɛ ka min tɔgɔ fɔ nin vraiment an ka foli belebele bɛ a ye nin wagati in na o kɔfɛ sisan nɔ an b'a essayer ka taga ni émission ye toujours mais yan'o cɛ an bɛ mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ u bɛ ka andal web tv de filɛ nin wagati in na donc plus précisément u ka émission mandi n'an ko a ma andal sarbuzi donc u hakili lajigin toujours andal sarbuzi ale ye jamukan ye jamukan min a bɛ wele bila an balima artisiw ma chaque fois pour que u bɛ se ka na jigin parce que émission yɛrɛ dabɔlen don ka kɛ artisiw ka maternité an'u ka kalanbulon de donc o kɔnɔna na an bɛ wele bila an balima artisiw ma chaque fois min bɛ domaine min na u ka se ka ɲɛfɔli kɛ pour que tɔw bɛ se ka dɔɔnin sɔrɔ o fɛ cogo min na Don ko k'a jira mɔgɔw la tuguni k'a fɔ mɔgɔ ma i bɛ fɛ ka jamu kan i bɛ fɛ ka sɔn suru i bɛ fɛ ka ba deli so i bɛ fɛ k'i maya su siya la so i bɛ fɛ an ka to ka deli ka sigi k'i ye emi in kɔnɔna la a b'a f'i ye dɔrɔn i k'an wele a taara bɛ laɲini k'i siriku an ba dira dɔn y'o ni muru min sɔrɔ i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n ala sɔnna ma dɔn k'i an b'a se tu sɔrɔ an bɛ taga ni ɲɔgɔn ye dɔn kɔnɔna la an bɛ na ni kesɔn mɛn sisan i da yɛrɛ sela i ka kɔlɛtibugu kuma in ma dɔ fɛn caman an bɛ kɔlɛtifu in kɔnɔ donc na mun yɛrɛ de nana ni collectif in hakilina ye
uh, bon eh, collectif in fara ɲɔgɔnkan in hakilina n bɛ se k'a fɔ a hakilina bɔra mɔgɔ dɔw la fɔlɔ parce que y'a mɛn i bɛ fɛn kɛ a bɛ se ka kɛ kuma dɔ la i y'a ye dɔ la eh, bon an ka kɔrɔbalen dɔw tun bɛ yan n'o u bɛ u bɛ yan hali sini mm. eh, o tɔgɔ collectif bajalan bajalan 1 mm. eh, je pense que olu de ye mɔgɔ fɔlɔw ye minnu kɛra kulu ye kulu min sigira sen kan ka ɲɛ an ka domaine na mm-hmm. eh, u farala ɲɔgɔn kan mɛnna bon an ka kalan daminɛ an bɛ taa k'u ka yɔrɔ la wagati caman an yɛrɛ fɛn caman ye n'o mun ka an yɛrɛ fɛnɛ ka sira tɔ jɛya bon an to an ka ekɔlidenya la bon an fana y'a décidé mm. ko en fait an bɛ baara min na mm. n'i kɛra n'a kɛra kulu ye o nafa ka bon an ma kosɛbɛ bɛɛ ka to kelen-kelenya la donc o la an y'a décidé ka fara ɲɔgɔn kan eh, a k'a sɔrɔ an bɛ ekɔlidenya yɛrɛ la an y'a ka fara ɲɔgɔn kan kun damadɔnin na mm-hmm. kun dɔ ye an kun mago bɛ yɔrɔ la an bɛ se k'an ka baara kɛ yɔrɔ min na ka sɔrɔ an ma mɔgɔ tɔɔrɔ parce que an bɛ domaine min na a mm-hmm. faamuyalen tɛ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ i ma donc par exemple n'i ko k'i bɛ baara kɛ so kɔnɔ yan tantôt n'a sɔrɔ sokɔnɔ mɔgɔw m'a faamuya a tɛ bɛn quoi donc a o la n ko an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ka yɔrɔ ta ɲɔgɔn fɛ misali n'an ye yɔrɔ min ta mm. bɛɛ bɛ se ka t'i ka baara kɛ yen n'o mɔgɔ tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ ye fɛnɛ mɔgɔw bɛ se ka taa an lakodɔn yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ se ka taa an ka baara lajɛ yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ se ka an ka baara san yɔrɔ min na donc an y'o o yɔrɔ o fɛn o fara o fara ɲɔgɔn kan kɛ bon ala nana n'a ka na ye an ye dɔ kun b'an cɛla ko sɛkinɛ sanu ala ka hinɛ a la eh, ale tun y'an jɛɲɔgɔn dɔ ye an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ɲani kulu in bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ ta eh, ala ale ka kalifa minɛ a la donc bon an fɛnɛ an ka hakilina la an ko ko ok donc an ma an bɛ eh, condoléance k'a ye nin yɔrɔ la donc an b'a fɔ ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ka kaburu dibi o k'a ma nɔɔrɔ ye donc a taara ka hakilina ɲumanba min to a kɔ donc halisa ala ka hakilina nanti ami ami ami ala k'o dugaw minɛ voilà donc an fɛnɛ y'a kɛ hakilina fara ɲɔgɔn kan an ko ko a tɛ se ka to ko nin ko in na donc an fɛnɛ y'a tɔgɔ ta ka da an ka collectif la o la collectif tɔgɔ sanu art sanu art voilà sanu collectif sanu art mhm. donc sanu in o ye sɛkinɛ mhm. sanu jamu an y'a jamu ta ka sɔrɔ ko art fara o kan ah, ka an ka collectif tɔgɔ da o la ah, voilà C'est bien réfléchi an bɛ se k'o fɔ parce que hakili to la aw tɔɲɔgɔn cɛ la voilà voilà an b'a fɛ ka to a ka to a nɔfɛ cogo dɔ la a a hakili ka to a nɔfɛ hali n'a tɛ yen physiquement voilà a esprit ka to an kɔ fo a hakili ka to an kɔ fo yɔrɔ min quoi vraiment c'est bien réfléchi voilà donc a hakilina nana o cogo de la quoi ah ok donc maintenant an ye faamuya sɔrɔ o fɛnɛ la sisan nɔ donc maintenant ee kebe yɛrɛ bɛ a ka dessin ninnu ou bien a ka art yɛrɛ a b'a exploiter cogo di

ɛɛ miiriya ye bɔ yɔrɔ jumɛn inspiration ye bɔ yɔrɔ jumɛn ka baara kɛ ɛɛ ne ka inspiration fɔlɔ n ye baara fɔlɔ minnu daminɛ o tun bɛ bɔ an yɛrɛ ka tagabolo kɔrɔ dɔ la yan nɔ u bɛ mun wele ko kɔrɔdugaw ɛɛ ne ye ekɔliso la an ye ɛɛ workshop dɔ k'o sanfɛ k'o kan ko an bɛɛ ye baara kɛ bon après an ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ko monsieur salia malé ale ye caman ɲɛfɔ an y'a la bon a kɔni ne kɔni y'a kanu après ka baara kɛ ale kan quoi donc n ye ɲɛɲini fitinin k'a la n commencera ka baara k'a kan kɔrɔdugaw kɔrɔdugaw kan quoi bon ne ka laɲini o baara la ne ka laɲini tun tɛ ka parce que ne ye kɔrɔdugaw ye mɔgɔ caman bɛ mun ye u bɛ yɛlɛko minnu kɛ u bɛ fini min don fini farafaralen ni fɛn min don mɔgɔ caman hakili bɛ to o yɔrɔ de la alors que fɛn in ka dun ka tɛmɛ o bɛɛ kan an ka kɔrɔlen de don an ɲinana a kɔ an y'a fili kɛrɛfɛ donc cogo di an bɛ se ka kɔrɔlen in ta ka baara kɛ n'a ye sisan donc ne ka laɲini tun y'o dɔ ye donc pour que ka baara k'o kan ne ye ko n ko n bɛ kɔrɔdugaw ka peut-être u bɛ baara kɛ cogo dɔ la mm. ou bien u ka laɲini ye fɛn dɔ ye n bɛ baara kɛ o cogo kelen na ah. pour que ka mɔgɔw hakili lajigin o la mm. donc o de la ne fana ye eh, bamakɔ jateminɛ k'a lajɛ parce que n'i ye kɔrɔdugaw lajɛ kɔrɔdugaw ka laɲini dɔ ye jumɛn ye mm. o ye ka eh, fɛn fɛn kolon minnu filila k'olu ta k'olu lakurakuraya n'an b'a fɔ ko recyclage u ka laɲini dɔ y'o ye donc ne ye n ka laɲini fɛnɛ dɔ k'o ye donc ne ka baara fɔlɔ kɛra mun ye o fɛnɛ kɛra recyclage ye c'est à dire ne ye bamakɔ jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko mana finman filita de ka ca donc ne ye mana finman ninnu fɛnɛ ne tun ne tun b'olu récupérer comme kɔrɔdugaw fɛnɛ bɛ fɛnw récupérer u ka fini n'u ka fɛnw dilan cogo min na voilà donc ne fɛnɛ ye mana kɔrɔ ninnu fɛnɛ récupérer donc ne fɛnɛ ye sculpture dilan n'o ye ee sculpture ninnu fɛnɛ la n y'a kɛ mana finman ye pour que mɔgɔ hakili ka jigin a la k'a fɔ mana finman min filɛ nin ye an bɛ se k'a kɛ cogo wɛrɛ la ka sɔrɔ tantɔ tɛ quoi c'est-à-dire k'a filifili ni fɛn ninnu a bɛ ka ɲangata min lase jamana ma bɛɛ b'a dɔn donc ka hakilinajigi k'o côté la bon hakilinajigini o côté jumɛn fɛnɛ dɔ ye jumɛn c'est-à-dire ka an ka kɔrɔlen minnu bɛ yen nɔ parce que an bɛ ka mana min ta ka fili mana kɔrɔlen de don ah an bɛ ka ta k'a kɛ kura ye an ka kɔrɔlen min fana bɛ mun ye kɔrɔduga ye mm. an bɛ se k'ale fana ta o cogo kelen fana la mm. k'a lakurakuraya k'a don ba la pour que c'est-à-dire an mago bɛ fɛn min na an ka se k'a sɔrɔ sini ah, kosɛbɛ kosɛbɛ o ye n ka o ye inspiration bɔyɔrɔ dɔ ye maintenant hakilina ye bɔ yɔrɔ jumɛn ka baara ka fɛn ka fɛn ninnu réaliser bon o fana ye processus o fana ye taabolo ye ko laɲini fana dɔ wɛrɛ fana ye cogo n b'a fɔ cogo baara kɔnɔna la o fana ye laɲini ye cogo wɛrɛ ye quoi c'est à dire komi a ne ye mɔgɔni min dilan tan tɔ o mɔgɔni min jɔcogo bɛ a bɛ fɛn cogo min na o fana miiriya dɔ wɛrɛ i bɛ i b'i sigi ka mun miiri i bɛ dessinw kɛ i bɛ laɲiniw kɛ pour que u bɛ sigi sen kan cogo min na i n'a fɔ forme n'a design forme forme bɛ bɔ cogo min na c'est à dire ni forme banna a bɛ se ka jɔ ka ɲɛ cogo min na a bɛ fanga sɔrɔ cogo min na ani e yɛrɛ bolo n'a ni mɔgɔ y'a ye a bɛ se ka mɔgɔw attirer cogo min na ni fɛn ninnu olu bɛɛ b'a kɔnɔna la i bɛ se ka beauté sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na i bɛ tiɲɛ ni fɛnw sɔrɔ a kɔnɔ olu fana ye miiriya dɔ wɛrɛ minnu bɛ kɛ dɔɔnin dɔɔnin ka na ok mais sisan i bɔla ka fɛn fɛn fɔ nin i ye processus fila fɔ nin donc inspiration fɔlɔ u bɔla an ka kɔrɔdugaw la donc o yɛrɛ ye ko ɲɛnama ye fɔlɔ ka na ni hakilina ye an ka fɛn wɛrɛ minnu fililen don pour que ka se k'olu don ba la i n'a fɔ i ye filafila manani min fɔ sisan i b'a ye a fili fililen don a bɛ kɔlɔlɔ min lase hali baganw yɛrɛ ma a ka jugu baganw yɛrɛ fana ma kosɛbɛ kosɛbɛ mais mɔgɔ min bɛ hakilina sɔrɔ fana k'a ye k'a fɔ an ka kan ka nin exploiter cogo wɛrɛ la pour que a bɛ se ka ɲa anw yɛrɛ ka santé ma et puis a bɛ se ka an ka fɛn wɛrɛ bila valeur la min ni fili filili in tɛ kelen donc an bɛ fo o yɔrɔ fana la fɔlɔ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'an bɛ ko artiste nin bɛɛ de b'a kɔnɔna la talent don ka na ni miiriyaw ye miiriya minnu bɛ na ni tagaɲɛw ye toujours toujours donc vraiment foli bɛ yen donc filanan in fana donc ka miiriya sɔrɔ miiriya minnu bɛ taa i bɛna fɛn min yɛrɛ conception kɛ a bɛ se ka diya mɔgɔ ye cogo min a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min donc n bɛ miiri o kɔrɔ b'a jira hakili bɛ baara la mais est ce que pour que i ka se ka fɛn in eh, nin baara kelen réaliser a bɛ temps joli ta
bon a bɛ dépend eh, bonyaw la. Mm -hmm. a bɛ dépend bonya la a bɛ dépend laɲini na parce que n'a ka bon mhm. baara b'a la ka tɛmɛ fitinin kan mais a bɛ dépend laɲini fana la parce que kuma dɔ la baara dɔ bɛ yen nɔ i bɛ parce que mɔgɔnin kelen o kelen mhm. i bɛ u b'a fɔ min ma ko armature an bɛ se k'a fɔ a kolo jalanin mhm. parce que a b'i n'a fɔ hadamaden bɛ kɛ cogo min na structure bɛ ten tɔ de c'est à dire i bɛ eh, kolo jalanin kɛ fɔlɔ après i bɛna bu kɛ a la ka sɔrɔ ka fara kɛ c'est presque le même processus donc maintenant ne ka kolo jalanin o bɛ kɛ o bɛ souder de nɛgɛ de bɛ souder ka fɛn kɛ mais kuma dɔ la i bɛ to nɛgɛ souder la i bɛ ka forme ɲini a tɛ k'i sago ye donc i bɛ se ka to i bɛ temps varier a kɔnɔna la mhm. mais n'i ko k'i bɛ mɔgɔ mɔgɔnin kelen dilan par exemple n'a sɔrɔ jɔjɔli ni fɛnw t'a la n bɛ se k'a fɔ kelen bɛ se ka tile fila baara kɛ tile fila baara mhm. kelen ye tile fila baara ye Ah, ok donc kebe manani kɔfɛ sa i da sela yɔrɔ dɔ ma i ka baara kɔnɔna la donc an yɛrɛ kun kan k'o ɲininkali k'i la i bɛ baara kɛ ni minɛn minɛn minnu ye donc ka se k'i da don o fana la donc an ye nɛgɛko kuma mɛn a kɔnɔ sisan donc manani kɔfɛ nɛgɛ kɔfɛ donc kebe yɛrɛ bɛ baara kɛ ni matériel jumɛnw de ye pour que a mago bɛ conception min na a ka se k'o réaliser ok bon ne ka baara ye baara fila ye presque fɛn in na mm. parce que ne bɛ peinture kɛ ne bɛ sculpture kɛ mm. mais sculpture la mm. ne ka ne presque ne bɛ minɛn tila bɛɛ ɲini ka baara kɛ n'a ye minɛn fɛn fɛn bɛ fili a bɛ se ka kɛ ordinateur clavier fililen a bɛ se ka kɛ téléphone motɛriw ye a bɛ se ka kɛ ɛɛ tɔrisi kɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ samara sen kelen ne bɛ baara kɛ ni système kɔrɔduga wala kɔrɔdugaw ka système kɔrɔlen de don ne bɛ minɛnw minɛn fɛn bɛ se ka fili ne mana minɛn sɔrɔ n tɛgɛ la ne bɛ tila ka hakilina ɲini de k'a la c'est à dire n bɛ miiriya caman bila a sira fɛ ka a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn ye min bɛ se ka don ne ka baara kɔnɔna la e mais so kɔnɔna yɛrɛ la musokɔrɔba ni kɔrɔmuso yɛrɛ bɛ n wele ko ɲaman marala e b'a olu bɛ n wele ko ɲaman marala donc ne bɛ ɲamanw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka k'an ka baara kɛ quoi awɔ donc an b'a fɔ chapeau à toi parce que i yɛrɛ i mana minɛnkolon tɔmɔna mɔgɔ caman yɛrɛ b'i filɛ fatɔ ye kɔrɔ dɔw yɛrɛ t'a f'i ma k'i ye fatɔ yɛrɛ o kɔni o tɛ bɔ a la ɔ surtout rasta min yɛrɛ filɛ u b'a fɔ ko non est ce que ko nin kunkolo ka kɛnɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc o y'a dɔ ye mɛnɛ yɔrɔ o y'a dɔ ye donc vraiment faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ la ee, kebe donc maintenant an bɛ sɛnsɛn toujours ka taga k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ toujours aw bɛ ka andal web tv de filɛ nin wagati in na plus précisément u ka émission artistique n'an ko a ma andal sar bezu n'an bɛ wele bila artistes ma chaque fois pour que u bɛ se ka na jigin artistes ka maternité an'u ka kalanbulon de don pour avoir plus de visibilité sur eux en même temps u bɛ se k'u ka projets débattre yɔrɔ min en même temps fana art bɛ se ka kɛ kalanbulonw ma cogo min na ka se k'u fana bila recherche la parce que ni caman ye nin émission in lajɛ sisan u b'a fɔ yanni tour ka s'an ma ɔ an ka domaine ye min ye an fana k'a ɲɛɲini parce que caman bɛ domaine caman na tiɲɛ yɛrɛ la u t'a maîtriser kosɛbɛ donc o kɔnɔna la k'u se k'u bila recherche la donc ni mɔgɔ mɔgɔ fana i bɛ fɛ ka émission in sponsoriser i bɛ fɛ ka kɛ partenaire ou bien i bɛ fɛ k'i image associer a la soit i bɛ fɛ an ka to ka dédicace k'i ye an b'a f'i ye dɔrɔn i ka to ka numéro min bɛ ka circuler en bas de l'écran i ka numéro in ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma mago bɛ laɲini minnu la olu bɛ sabati donc i bɛ an b'an sɛnsɛn toujours ka taga an ka émission kɔnɔ donc question min bɛ na sisan nɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye donc i bɛ e yɛrɛ bolo sisan n'i ye art ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ chaque fois i n'a fɔ i ye min fɔ sisan nɔ i y'i inspiré kɔrɔdugaw kan donc mais i bɛ taa sɔrɔ art bɛ i inspiré fɛn dɔ la min bɛ société problème dɔ évoquer donc pour que solution dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la donc e yɛrɛ bolo art nafa yɛrɛ ye jumɛn ye société kɔnɔna la bon art nafa ka ca n bɛ se k'a fɔ société yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ yɛlɛma ni art tɛ n'i y'a lajɛ i bɛ kɔrɔlenw lajɛ ka se fo bi ma société tɛ diɲɛ yɛrɛ dugukolo sanfɛ mun ka yɛlɛmali ma bɔ art la par exemple n'i ye mali lajɛ exemple kelen ni bazumana ka dɔnkili bɔra sɔgɔmada fɛ hali sini mhm. hali sini a bɛ mɔgɔ hakili lajigin fɛn dɔ la ko gɛlɛn dɔ la an caman bɛ yen nɔ mhm. an bɛ wuli an bɛ taa an ka baara yɔrɔ n'an ka fɛn na mhm. parce que mali société la komi misiki de bɛ lamɛn kosɛbɛ par exemple n'i ye mɔgɔ caman ka fɛn lajɛ n'u wulila sɔgɔma ou bien n'u wulila ka fɛn dɔ kɛ fo ka misiki lamɛn bon mɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ ko jugu ni ko fɛn dɔw ko gɛlɛn dɔw la ou bien i bɛ sirakolon dɔw kan pour que a ka se ka falen il faut que musicien ka wuli ka kuma dɔw fɔ musique kɔnɔna ni fɛnw na pour que mɔgɔ hakilina ka yɛlɛma parce que pour que dugu ka yɛlɛma société ka yɛlɛma ka fɛn ka kɛ fo hakilinaw ka yɛlɛma bon hakilinaw yɛlɛmali base bɛɛ bɛ artiste de bolo o la dugu fɛn fɛn la ni artiste danna kɛrɛfɛ dɔrɔn o dugu développement bɛ gɛlɛya i m'a donc art nafa tɛ fɔ ka ban et puis art domaine mɔgɔ bɛɛ bɛ kuma fɛn dɔ kan parce que a ka gɛlɛn i ka kɛ artiste yɛrɛ yɛrɛ bon a bɛ yen nɔ i bɛ se ka art kɛ ten ka sɔrɔ laɲini fɛn t'a kɔnɔ mais art yɛrɛ kɔni laɲini kɔni mm. bon ne ka fɛla la dɛ bɛɛ n'i ka fɛla don a laɲini ye i ka se ka fɛn lase mɔgɔ ma nafa bɛ mun na i bɛ jamana min na i bɛ continent min na i bɛ yɔrɔ min na ka laɲini kɛ pour que

donc maintenant est ce que aw ka domaine in kɔnɔna la donc aw bɛ se ka aw ka fɛn in visibilité a ka bon wa est ce que fɛn b'a la a baara in na min bɛ se ka société yɛrɛ yɛlɛma ni mɔgɔw bɛ se k'u concentrer a kan est ce que o tagabolow b'aw la a kɛlen don ka kow sigi sen kan min b'a to donc a filɛ baara min na nin a bɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye nin ye nin ye nin ye nin ye a yɛlɛma an mago bɛ nin de la société kɔnɔ donc nin bɛ nin de fɔ société kɔnɔ pour que a bɛ se ka na ni changement ye cogo min na est ce que a baara a ye baaraw k'o kan pour donner de visibilité à votre travail.
Euh, je pense que an an fɛn bɛɛ bɛ nin domaine na a kɛra anw denmisɛnnin minnu bɛ yen sisan o a kɛra kɔrɔbalen minnu tɛmɛra ou bien kɔrɔbalen minnu bɛ yen u bɛɛ ka laɲini ye o yɛlɛmali kelen de ye an ka domaine na a ka gɛlɛn i ka artiste ye k'a bɛ ka baara hakilina dɔ kan ko hakilina tɛ ko hakilina laɲini tɛ yɛlɛmali ye jamana kɔnɔ ou bien ka yɛlɛmali ye continent kɔnɔ ou bien yɛlɛmali ye fɛn na tagabolo dɔ kan quoi par exemple ne ka baara in na ne bɛ ka kuma ne b'a kɔrɔdugaw de baara kɛ kɔrɔdugaw de kan mais ne ka installation dɔ bɛ yen nɔ c'est à dire n ye eh, sculpture caman ninnu yiri mɔgɔni ninnu caman fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la u placer cogo dɔ la mun cɛ ka ɲi ou bien mun bɛ mun bɛ kuma u b'a fɔ ko installation donc n y'o installation dɔ kɛ o installation in ɛɛ kɔnɔna la hakilina caman b'a kɔnɔ o hakilina dɔ ye jumɛn ye o ye ɛɛ sisan réseaux sociaux ka impact jeunes kan ɛɛ o b'a la ɛɛ le fait que jeunes bɛ ka bɔ ka taa tunga la ɛɛ o b'a la ɛɛ le fait que an ka an ka société kɔnɔna la fɛn dɔw tun bɛ yen nɔ olu tun tɛ c'est à dire mɔgɔw tun tɛ sɔn k'olu bɔ u da la da kɔnɔ quoi olu tun ye ko cɛjugu ye k'a yira mhm. kɛnɛ kan mais bi bi in na an b'o kɛ k'o yira fan bɛɛ fɛ mhm, mhm. o fɛn ninnu b'a la c'est à dire a ka gɛlɛn ko an bɛ ka kuma fɛn kan ko o thématique tɛ ka mɔgɔw hakili lajigi sira ɲuman kan ou bien ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan mais a ka gɛlɛn k'an ka baara kɛ ko o tɛ kɛ quoi an ka baara domaine kɔnɔ maintenant i bɛ ka kuma visibilité mun kan o de fɛnɛ ye ko dɔ wɛrɛ ye parce que an bɛ domaine min kan domaine in dɔnnen tɛ hali sisan mali kɔnɔ a ka gɛlɛn i ka impacter parce que i ka visibilité man bon kosɛbɛ mali la domaine in dɔnnen tɛ kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi bi in na mɔgɔ dɔw bɛ ka commencer k'a lakodɔn parce que ne ko k'an ka segin kɔfɛ ni san naani dɔrɔn ye san caman tɛ dɛ san naani dɔrɔn visibilité min bɛ an ka domaine na sisan nɔ c'est à dire yeli min b'a la sisan nɔ o tun tɛ yen fɔlɔ
dɔɔni dɔɔni don voilà sisan nɔ n bɛ se k'a fɔ eh, conservatoire nɔ belebeleba b'a la i ma parce que conservatoire sortant minnu bɛ ka bɔ sisan nɔ a caman bɛ yen nɔ olu bɛ ka commencer ka création kɛ i ma eh, donc o bɛ ka impacter kosɛbɛ an ka domaine kan i ma mais ka impacter société kan sisan nɔ o fana ye kɛlɛ wɛrɛ ye mm. kɛlɛ min bɛ sen na a mɛnna parce que an yɛrɛ ka hakilina la i tɛ se ka komi an to kuma o y'a kuma kelen fɔ i tɛ se ka mɔgɔw lafaamuya domaine na a tɛ fɛn min ɲɛdɔn f'i k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye an bɛ ka nin fɛn de kɛ a fɛn bɛ nin ɲa nin kun de don nin kun nin kun de don pour que mɔgɔw ka kariya k'u ka wari don a la o bɛ mɔgɔw ka kariya k'a lajɛ mɔgɔ ka se k'a faamuya fɛnɛ i m'a ye parce que yirimaanin o kɔni tiɲɛ na o y'an ka tagabolo kɔrɔ ye n'i seginna i bɛ se ka segin san ba kelen kɔfɛ yirimɔgɔnin b'an fɛ yan bon dessin fɛnɛ i bɛ se ka segin kɔfɛ kɔfɛ kɔfɛ mais fo i ka taa fo égypte antique la pour que ka dessin ninnu sɔrɔ bon n'i nana ɲɛfɛ dɔɔni i bɛna peut-être bɔgɔlan niveau i bɛna bɔgɔlan sɔrɔ mais o kɔfɛ ka ja yɛrɛ yɛrɛ kɛ fɛn na tableau ni fɛnw na o dɔnnen t'an fɛ yen kosɛbɛ donc fo ka mɔgɔw ladɔnniya o ko la k'a dɔn kun jumɛn la a bɛ kɛ a nafa ye fɛn min fɛn min fɛn min ye comme ça après impact bɛ sɔrɔ ka na
Ah, ok donc faamuyaliba sɔrɔla parce que an b'a ye k'a fɔ mali la yan nɔ de i bɛ taa fɔ u b'a fɔ nin balontannaba in u b'o tɔgɔ fɔ u bɛ taa dɔnkilidalaba dɔ ta u b'o tɔgɔ fɔ u bɛ concert baw kɛ u bɛ taa fɔ mɔgɔw bɛ kulo la fan bɛɛ fɛ mais a ka gɛlɛn i k'a ye art domaine kɔnɔ surtout art plastique ninnu

Eh, eh, mun ye conservatoire créé mm. eh, monsieur Abdoulaye Konaté Abdoulaye Konaté awɔ a ye palais de la culture directeurya kɛ mm-hmm. après conservatoire fɛnɛ mm-hmm. a y'o directeurya kɛ fo 2016 de a bɔra o directeurya la donc ale bɛ yen nɔ ale bɛ diɲɛ fan bɛɛ a ka baara lakodɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ mm. bon a ka baara kelen kelenna ye miliyɔn caman caman de ye pour kana pour que kana fɔ miliyɔn kɛmɛ caman c'est à dire a ka baara ye wari caman de ye quoi voilà parce que an bolo ko domaine na fɛnɛ ko foyi t'a la alors que domaine na mɔgɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ min ka baara ye miliyɔn kɛmɛ caman miliyɔn kɛmɛ tɛ miliyɔn kɛmɛ caman ka baara mɔgɔ kelen ka baara kelen o ye miliyɔn kɛmɛ caman ye o mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bon dɔwɛrɛ fɛnɛ ye jɔn ye o ye Amadou Sanogo ale fɛnɛ ale ye jeune yɛrɛ ale y'an kɔrɔkɛ ye ale fana lakodɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ n'a bɔra diɲɛ fan o fan mhm. mɔgɔ b'a bonya a fana ka baara lakodɔnnen don e, kɔrɔlenw cɛkɔrɔba ninnu caman fana bɛ yen nɔ minnu bɛ mɔgɔw tun b'u kofɔ kosɛbɛ i n'a fɔ gurupu dɔ tun bɛ yen nɔ olu ye bɔgɔlan nabaara kosɛbɛ i n'a fɔ kasobanɛ olu fana ye baara caman kɛ e, cɛkɔrɔba dɔw fana i b'a fɔ ismail jabakate olu ye caman kɛ hmm. e, abdu wologɛm n bɛ min ka kuma fana f'i ye ale fana dɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ i ma donc a a mɔgɔ ka ca quoi n bɛ se ka mɔgɔ caman de f'i ye yan an sigiyɔrɔ la minnu fana bɛ yen nɔ jeunes yɛrɛ fana caman ye minnu fana bɛ ka lakodɔn kosɛbɛ diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔw b'u mɔgɔw bɛ ka commencer k'u bonya i n'a fɔ Ismail Jabakate denkɛ bɛ yen Mohamed Jabakate bɛ yen nɔ Ange Dakouo bɛ yen nɔ Eh, voilà a caman bɛ yen nɔ quoi donc jeunes caman fana bɛ ka bɔ sisan nɔ minnu fana ka baara bonyalen don mɔgɔw b'u ka baara respecter u bɛ voyager ka taa fan bɛɛ an ka domaine na. ok bon i bɔla ka mɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ fɔ nin na sisan n'u lakodɔnnen don baara in na a tila bɛɛ cɛw de mais pourquoi pas muso t'a la ou bien a muso a musomanw tɛ yan. musow minnu lakodɔnnen don kosɛbɛ. minnu lakodɔnnen don kosɛbɛ bon musow b'a la. Eh, dɔ bɛ yen nɔ jeune na jeune la sa muso b'a la kosɛbɛ parce que domaine problème ye jumɛn c'est que mm. Mali la le fait que domaine lakodɔnnen tɛ o ye gɛlɛyaba ye ka se musow ma domaine kɔnɔ o ye jumɛn c'est que n'u ye baara in daminɛ ka se niveau dɔ ma a bɛ jouer dɔw ka furuko kan a bɛ jouer dɔw ka fɛn wɛrɛw kan o ye jumɛn parce que fɛn ma lafaamuya

indépendance eh, amayigire duɲɔ mhm. ale bɛ yen nɔ ale fana bɛ ka dɔn kosɛbɛ sisan nɔ eh, dɔ fana bɛ i n'a fɔ yayi keyita abibatu yayi keyita ale fana dɔnnen don voilà donc muso b'a kɔnɔna la mais muso ni cɛw ka fɛn tɛ kelen ye parce que mali la muso n bɛ se k'a fɔ musow minɛlen don kosɛbɛ u ka domaine na wa liberté t'u bolo kosɛbɛ domaine na quoi
An bɛ se k'a fɔ est ce que o yɛrɛ tɛ mali domaine bɛɛ hali n'i ye balontan ta n'a fɔra dɔrɔn ko muso bɛ balontan na i b'a ye u b'a bila a tɛ faamu quoi a tɛ faamu o ye an ka domaine artistique yɛrɛ bɛɛ mali la nɔ musow ta ka gɛlɛn a la kosɛbɛ kɔfɛ an b'an sɛnsɛn toujours ka taa donc i da sela kuma dɔ fana ma donc an ka ɲininkali tun na se a fana ma o tɛ dɔwɛrɛ ye sisan baara min filɛ nin a dabɔkun ye fɛn dɔ ye mais fɛn dɔ fana kan ka sɔrɔ a kɔnɔ hmm. parce que i kan ka i ka ɲɛnamaya lataga ni fɛn dɔ ye n'a bɛ f'o ma ko wari hmm. donc o fana kan ka ɲin'a kɔnɔ parce que i optera a la k'a k'i ka baara ye donc maintenant est ce que baara in na aw bɛ fɛn sɔrɔ a la bon baara in na dɔ bɛ sɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ surtout a daminɛ la a bɛ se ka gɛlɛya mɔgɔ caman bolo i n'a fɔ an bɛɛ y'o ye mais tagalen ɲɛfɛ dɔ bɛ sɔrɔ a la d'ailleurs n ye minnu tɔgɔ f'i ye sisan nɔ olu caman bɛ yen nɔ olu tɛ foyi kɛ n'o ka baara tɛ foyi ye n'o tɛ u b'u ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la i m'a ye baara bɛɛ n'a a gɛlɛya don baara bɛɛ n'a fɛn don an ka yan gɛlɛyaba ye jumɛn ye c'est que yan mɔgɔ yɛrɛ tɛ baara in san donc o gɛlɛya belebele parce que n'i bɛ sigida min na n'o sigida mɔgɔ t'i ka baara san a ka gɛlɛn i ka sigida mɔgɔ tɛ wari don i ka baara la donc o gɛlɛya belebele de donc o gɛlɛya de b'an kan mais

qui font frontière au mali donc maintenant olu sous région ninnu na an t'a dɔn n'a sɔrɔ i ye chance sɔrɔ ka se k'olu yɔrɔ la ou bien ka taga au delà de ça europe jamana ninnu na donc n t'o dɔn mais n'a sɔrɔ i bɛ se ka comparaison dɔ kɛ mali art et surtout art plastique ani o yɔrɔ sous région ninnu ta quoi ok bon ni ko i bɛ comparaison kɛ an bɛ an b'a essayer ka a walawala cogo dɔ la pour que faamuyali ka sɔrɔ a la mais comparaison na n bɛ se k'a fɔ eh, n'i taara création yɛrɛ sira fɛ mhm. c'est à dire eh, ka baara la kurakuraya ka hakilila kura sɔrɔ mun ma kɛ ou bien mun ɲɔgɔn fɛnnen tɛ mhm. n bɛ se k'a fɔ sous région na mali bɛ sira mun kan mhm. a bɛ taga ɲɛ sira kan ka tɛmɛ sous région pays caman kan parce que mali jeunes bɛ ka création min kɛ sisan nɔ a bonyalen don sous région kɔnɔ kosɛbɛ mɔgɔ minnu b'a dɔn eh, o kɔni ne ye chance sɔrɔ ka taa eh, yɔrɔ dɔw la n taara burkina mhm. eh, n taara marseille fɛnɛ faransi mhm. voilà mais o yɔrɔ ninnu bɛɛ la mhm. différence minnu b'u n'an ka yɔrɔw cɛ kosɛbɛ o ye visibilité ani galerie belebelebaw b'u ka yɔrɔ la ka tɛmɛ an kan c'est à dire galerie yɔrɔ jumɛn sisan an bɛ taa an ka baara bila yɔrɔ min na mɔgɔw bɛna lajɛ yɔrɔ min na k'a san o galerie belebeleba b'o yɔrɔ na i y'a fɔ voilà i y'a fɔ an ka sugu quoi mm. an ka sugu dɔ bɛ ten tɔ mais yɔrɔ de bɛ yen nɔ galeriw bɛ yen nɔ galerie dɔ bɛ mali fana la ah. galerie dɔw bɛ yen nɔ mm. i bɛ se k'o galerie yɔrɔ fɔ euh, de passage mali la galerie dɔw bɛ yen nɔ i y'a fɔ galerie medina bɛ yen mm-hmm. euh, bamako art gallery bɛ yen nɔ mm-hmm. h gallery bɛ yen nɔ voilà ainsi de suite donc olu ye espace ye minnu bɛ fɛn kɛ mais espace dɔw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ mɔgɔ exposer ka sɔrɔ galerie tɛ mali la yan nɔ i y'a fɔ eh, blabla bɛ mɔgɔ exposer ka sɔrɔ c'est pas une galerie mhm. mais a bɛ mɔgɔ exposer mɔgɔ b'u ka baara yira yen nɔ c'est des gens vraiment minnu bɛ mɔgɔ ka baara bila maliyɛnw ka baara bila valeur la i ma taxi bamako bɛ yen nɔ casablanca bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɛ mɔgɔ ka baara bila valeur la mali la i ma mais n bɛ ka dugu minnu f'i ye par exemple mhm. eh, eh, i y'a fɔ côte d'ivoire mhm. sénégal galerie belebelebaw de bɛ yen minnu ye galerie internationale yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ c'est à dire i b'a sɔrɔ u ka galerie partie kelen bɛ eh, Côte d'Ivoire mm. partie kelen bɛ France ou mm. partie kelen bɛ Sénégal partie kelen bɛ yɔrɔ wɛrɛw la i b'a sɔrɔ u ka galerie bɛ yɔrɔ caman na quoi bon u ka galeriw fanga ka bon kosɛbɛ c'est à dire financement baw b'u bolo u bɛ se ka œuvre baw san u bɛ se ka prix prix ba kɛ œuvre fana la i ma o différence ba b'an n'olu yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ bon curateur baw fana bɛ yen nɔ c'est à dire curateur ye jumɛn ye c'est minnu bɛ se ka kuma mɔgɔ ka baara kan an bɛ ka baara minnu kɛ mɔgɔ min bɛ kuma kan k'a fɔ nin baara ka ɲi fanga bɛ nin baara la nin baara bɛ nin yira nin baara bɛ nin yira o belebeleba caman b'olu fɛ yen ka tɛmɛ an kan a belebeleba dɔw b'anw fɛ yan nɔ minnu fana b'an ka baaraw bila en valeur la mais a ka ca olu fɛ yen ka tɛmɛ an fana fɛ yen kan i ma bon marché belebeleba bɛ o dugu ninnu fana la ka tɛmɛ an kan i ma par exemple dak'art ka bon ka tɛmɛ mali ségou art kan ségou art bɛ yan nɔ mun ye foire ye mun na maliyɛnw b'u ka baara yira i ma segu festival sur le niger la segu arti bɛ yen nɔ ale bɛ maliyɛnw ka baara yira n s'a fɔ mali la ale de bɛ fanga yɛrɛ yɛrɛ di maliyɛnw ka baara ma kosɛbɛ parce que eh, mali la ale de ye foire belebeleba ye donc mais dak'art par exemple dakar mhm. o foire ka bon kosɛbɛ par exemple dak'art lajɛ mali e eh, sénégal gouvernement b'o financer eh, c'était 500 millions a financement pour k'a organiser mhm. mais édition min kan ka kɛ c'est un financement de 1 milliard min bilara pour que k'a organiser dɔrɔn i ma donc Côte d'Ivoire ninnu bɛɛ la foirew bɛ yen nɔ minnu ka bon n'i taara Nigéria ninnu na par exemple Sud Afrique ninnu i b'a sɔrɔ foire belebelebaw bɛ yen nɔ minnu na œuvre bɛ feere da wari caman na artisiw bɛ dɔ sɔrɔ min na donc o différence b'an n'u ɲɔgɔn cɛ i ma bon différence dɔ wɛrɛ fana ye mun ye c'est que Mali la chance b'an bolo ka conservatoire sɔrɔ parce que nin sous-région bɛɛ la i tɛ conservatoire ɲɔgɔnna ye i ma parce que conservatoire la ne ye jamana minnu fɔ sisan ne ye jamana minnu fɔ par exemple n'i ye n'i ka faransi bɔ a la par exemple Côte d'Ivoire INSAC bɛ yen nɔ mais Mali conservatoire ka bon ni INSAC ye eh, eh, Dakar mm. u ka Beaux-Arts bɛ yen nɔ les Beaux-Arts Dakar mm. mais Mali ta ka bon n'o Mali conservatoire ka bon n'o ye parce que conservatoire la i b'a sɔrɔ discipline caman bɛ yen nɔ o tɛ o yɔrɔ ninnu na
n'i y'a faamuya sisan an ka conservatoire in fana y'an ka atout belebele don an man kan ka tulonkɛ min na kosɛbɛ kosɛbɛ donc vraiment i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na donc an darisar beji donc ale ye jɛmukan ye jɛmukan min ni a dabɔlen don ka artisiw yɛrɛ kalan parce que nin bɛna kɛ sababu ye artiste plasticien caman bɛ yen nɔ dɔwɛrɛ b'o domaine wɛrɛ la u intereselen tɛ u ka domaine recherche la nin bɛna kɛ sababu ye k'u kalan k'u pousser k'u bila recherche fana na k'u ka domaine ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kebe bɛ se k'a yɛrɛ exprime cogo min na ka ɲɛfɔli k'a ka domaine in kan donc n'a m'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a tɛ se k'a kɛ o kɔrɔ b'a yira a ma don baara in na a kun fɛ donc an b'a ɲini an balima artiste bɛɛ lajɛlen fɛ i mana kɛ domaine o domaine na i k'a essayer ka i ka baara ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn cogo ɲuman na ko la connaissance du mot conduit à la connaissance de la chose yanni k'i pan k'i bila fɛn na a ɲɛɲini fɔlɔ i k'a dɔn fɛn ye fɛn min ye o la o bɛ taga sira nɔgɔya i bolo voilà donc n'i y'a ye ni mɔgɔ banna dɔrɔn i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la directement parce que i b'a dɔn yen kɛnɛya yɔrɔ de don n'i b'i ka nasɔngɔ ta k'i bɛ taa sugu la i b'a dɔn ko na bɛ sɔrɔ sugu de la voilà donc i mana kɛ domaine o domaine na a ɲini k'a dɔn fɔlɔ i n'a fɔ an balima kebe kɛlen don k'a ta ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn cogo min donc k'a yira la toujours k'a fɔ a bɛ analisar besi de kɛnɛ kan donc artisiw ka maternité en même temps u ka

parce que an ka question in bilama a questionw ka can kosɛbɛ an yɛrɛ an bɛ dɔ fɔ an b'a tɔ de to parce que an tɛna se k'a bɛɛ fɔ donc maintenant i yɛrɛ bɔla k'a fɔ sisan nɔ fɛn dɔnbaliya de kɛlen don problème ye mali kɔnɔ sisan donc aw artisiw yɛrɛ aw kɛlen don ka mun de kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka fɛn in don a kɛlen don ka mun bila sen kan pour que ka se ka hadamadenw yɛrɛ orienter ka kɛ fɛn in kan
ok bon o o taabolo la dɔ kɛlen don mais caman kan ka kɛ hali bi ni n ko dɔ kɛlen don c'est comme n y'a f'i ye k'an to kuma la sisan nɔ n ko n'i seginna kɔfɛ ni san naani san duuru ye mun kɛra sisan nɔ o b'a sɔrɔ o kun ma kɛ quoi o jumɛn exposition min bɛ kɛ bamako bibi na ani mun bɛ kɛ n'i seginna san naani san duuru san wɔɔrɔ kɔfɛ nombre kelen tɛ camanba de farala kan parce que baara kun tɛ yira ka caya bon sisan nɔ kɔni baara bɛ yira kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ c'est à dire galerie ninnu bɛɛ bɛɛ la i b'a sɔrɔ baara bɛ ka yira wagati bɛɛ bon yɔrɔ wɛrɛw fɛnɛ la baara bɛ ka yira baara bɛ ka yira kɛnɛmalaw la a bɛ ka yira sokɔnɔnaw la mhm. parce que fɔlɔ olu si kun tɛ kɛ c'est à dire baara tun bɛ kɛ yɔrɔ kɔnɔna dɔrɔn de la mhm. et puis n'i tun t'a nouvelle kalama mhm. i tɛ bɔ i tɛ taa ka taa la parce que i t'a kalama k'a bɛ ka kɛ o dɔ ye filanan ye jumɛn c'est que c'est comme a bɛ ka mun kɛ sisan nɔ ka na ka kuma kumaɲɔgɔnya ni fɛnw bɛ ka caman bɛ ka kɛ media media mɔgɔw ka sira fɛ a kɛra eh, facebook ye a kɛra fɛn wɛrɛ ye c'est à dire an ka baaraw bɛ ka yira fan bɛɛ fɛ i ma donc olu fana ye progrès belebeleba ye mun fana bɛ ka kɛ ah, mais caman kan ka kɛ mhm. c'est à dire caman ye mun ye c'est que ne bɛ to ka kuma dɔ fɔ ah, ni n terikɛw na an bɛ fɛn bɛ baro la n'an b'an ka laɲini caman kɔnɔna la ah, o ye jumɛn c'est que kuma dɔ la n'a sera niveau dɔ ma an yɛrɛ de fana kan ka wuli ka se mɔgɔ ma c'est-à-dire o tɛ ka taa k'i bɛ ka taa feere kɛ o tɛ k'i bɛ ka taa fɛn wɛrɛ kɛ mais i bɛ yɔrɔ i bɛ dugu min na mhm. pour que ka fɛn nadɔn n'a tigi tɛ ka s'i ma e de fana kan ka s'a tigi ma kosɛbɛ kosɛbɛ donc o laɲiniw fana bɛ sen na ni ala sɔnna o laɲini dɔw bɛ kɛ a tɛmɛ kosɛbɛ yɛrɛ ok c'est à dire an bɛna commencer ka se mɔgɔw ma u ka sigidaw la u ka yɔrɔw la pour que u ka se ka baara in nadɔn i ma an y'a dɔw kɛ ka tɛmɛ mhm. par exemple ne ni dɔ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ eh, danseur contemporain mhm. c'est à dire n bɛ se k'a fɔ n'i ko k'i b'a a fɔ bamanankan na o ye dɔnkɛla min bɛ sisan dɔnw fara ɲɔgɔn kan ka dɔn wɛrɛ bɔ a kɔnɔ min ni dɔn tɔw tɛ kelen voilà ne n'o dɔ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mm-hmm. ale ye ne ka yiri mɔgɔninw fara ɲɔgɔn kan mm-hmm. ka tila ka dɔnsen dɔw fara ɲɔgɔn kan k'o bɛn ne ka mɔgɔninw ma mm-hmm. donc o dɔnsen in munumununa espace caman na bamakɔ yan nɔ centrew la yɔrɔ wɛrɛ la denmisɛnninw pour que denmisɛnninw ka se ka a ye donc a dɔn fɛn taara fɛnɛ tournée taara faransi fɛnɛ a tournée ye paris yɔrɔ dɔ kɛ essonne ni fɛn yɔrɔ dɔw fɛnɛ kɛ tournée taara yɔrɔ caman na mais bamakɔ yan fɛnɛ a ye yɔrɔ caman kɛ fɛnɛ kɛ yɔrɔ min ye espace belebelebaw ye mɔgɔw bɛ se ka se yɔrɔ min na ah ok donc vraiment o ye hakilina ɲɛnamaba ye parce que i y'a fɔ cogo min na an mago bɛ a ka kɛ banw ye mais o tɛ ka kɛ mais a bɛ ka pousser duguma duguma dɔɔni dɔɔni donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la yɛlɛma bɛ ka don i y'a fɔ i y'a fɔ cogo min na n'an seginna san naani ni ɲinan kɔfɛ donc i b'a ye k'a fɔ ani bi changement caman donna a la donc an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka changement ninnu tɔw continuer pour que an mago bɛ visibilité min na o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc i ye da donna yɔrɔ min na sisan vraiment ne yɛrɛ kɔni bolo o de y'a solution yɛrɛ donc ka to ka yɔrɔ espace dɔw lajɛ donc ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ye conception minnu kɛ ka se ka expliquer mɔgɔ ye parce que aw ka baara in filɛ nin ye a fɛn tɛ kuma i ka dɔnkilidala sɔrɔ ale bɛ kuma a bɛ fɛn dɔw fɔ fɔ fɔ mɔgɔw ye faamuya sɔrɔ a la mais aw ka fɛn filɛ a image a mago bɛ interprétation de la a a fɛngɛ bɛ yen nɔ mais aw yɛrɛ de kan ka exposer mɔgɔw ye donc sinon u t'a faamu cogo si la i m'a ye donc ni m'a dɔn n'a y'o multiplier m'a dɔn a visibilité tɔ bɛ bonya kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment donc an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ Kebe donc dan tɛ foli min na donc an b'a yir'i la tuguni question min bɛ na sisan o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que an b'a ye k'a fɔ jamana tɔw la i b'a ye gouvernement impliquelen état impliquelen don fɛn caman na mais an fɛ yan est ce que gouvernement kɛlen don k'i intéresser nin baara ninnu na euh, bon An tɛ se k'a fɔ ko gouvernement kɛlen bɛ k'i impliquer n b'o fɔ ka da kun jumɛn kan c'est que ɛɛ gouvernement ka financement foyi tɛ yen k'a fɔ ko o donnen bɛ domaine in da fɛ bon an bɛ se k'a fɔ parce que o fana kun ye jumɛn ye c'est que an ka domaine affilié don ministère min na n'o ye ministère de la culture ye c'est à dire an ka seko ni dɔnko minisiriso o tɛ financement bɛrɛ sɔrɔ jateminɛ la ne ka

wari t'a kun o bɛ yen nɔ mais fitinin min fana bɛ yen nɔ est ce que o fitinin fana bɛ ka don a da fɛ ɲininkali b'o yɔrɔ fana la i m'a ye ɲininkali b'o yɔrɔ la parce que mɔgɔw tɛ ka a fɛnw ye quoi c'est à dire mɔgɔw tɛ ka impact ye par exemple financement minnu bɛ sɔrɔ parce que an ka domaine na mɔgɔ wɛrɛ de b'a financement kɛ i m'a ye domaine wɛrɛ mɔgɔ de b'a financement kɛ par exemple fonds wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ ka wari la didi dɔɔni dɔɔni ni jeunes ma ou bien artistes ma pour que u ka se ka baara dɔɔni kɛ n'a ye i m'a ye n'o tɛ a fɛn tɛ yen quoi y a pas de financement euh, du ministère pour que ka fɛn kɛ ka artistes dɛmɛ quoi tɛ yen. Hmm.
donc aw yɛrɛ bɔra ka nin ye donc ni est ce que nin na jamanadenw yɛrɛ fana bɛ sɔn k'u b'u intéresser nin ko ninnu na parce que fɛn bɛɛ bɛ dépend nin i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ hali ni fɛn t'a kɔnɔ a bɛ parili min kɛ mɔgɔw b'a ye o a bɛ wari dɔ bɛ yen nɔ i t'a mɔgɔ fila sɔrɔ sisan fɛn t'a bolo hali n'a sɔrɔ a kunkolo falen don dɔnniya la mais mɔgɔw t'a tigi jate mais dɔ bɛ yen nɔ fɛn b'ale kunna a bɛ fɛn ɲumanw san fini ɲumanw san ka don mɔgɔw ɲɛ bɛ fixer ale de la toujours donc maintenant ni fɛn tɛ aw bolo fɛn min b'aw permettre ka se k'aw ka baara taga ɲɛ donc parce que a tɛ taa musaka kɔ parce que hali n'i ko k'i ka mɔgɔ e ka baara in na sisan n'i ko mɔgɔw ka mana nin tɔmɔ f'i ka dɔɔni d'u ma nɛgɛ n'i yɛrɛ ma yala k'a ɲini ni mɔgɔw nana n'a ye f'i ka dɔ d'u ma donc mais n'o musaka tɛ yen donc a ka gɛlɛn mais n'a sɔrɔ ko jamana yɛrɛ fana kɛlen don k'i jɔyɔrɔ fa donc ka fɛn dɔw bila sen kan min bɛ baara nɔgɔya u bolo mais sisan nɔ ni a y'aw ka projets i bɛ fɛ ka réalisation min kɛ k'a projets k'a sɛbɛn est ce que yɔrɔbaw la a bɛ se ka taa fɛn wɛrɛ pour k'a financer a ka se k'o projet ba ninnu dɔw réaliser wa par exemple n'e kelen don conception ba dɔ b'i bolo sisan e b'a dɔn e yɛrɛ kelen tɛ fanga tɛ se donc maintenant ka se k'a kɛ projet ye donc ka taa n'a ye ministre de la culture ou bien ka taa n'a ye ou bien taga yɔrɔ wɛrɛ b'aw la pour que o projet bɛ se ka réaliser wa bon taga yɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ se ka financement kɛ mɔgɔ dɔw bɛ se ka baaraw financer mais ne ka jateminɛ la ne ka dɔnniya la mali kɔnɔ yan nɔ financement fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ appel de sira fɛ c'est à dire mɔgɔ dɔ de b'a fɔ a wari dɔ fil'an bolo mm. an bɛ fɛ k'a di ni mɔgɔ ni mɔgɔ suguya de ma donc an bɛ fɛ k'a di mɔgɔ minnu ma o ni mɔgɔ ye nin ye nin ye nin ye nin c'est à dire an bɛ fɛ k'a di tiyatirikɛla de ma ani peintre ani dɔnkɛla ni fɛnw mm. maintenant n'a bɛ d'aw ma fɛnɛ a bɛ nana a bɛ postuler o bɛ u b'aw ka dossierw lajɛ ni mɔgɔ min ta y'u diya mɔgɔ min ta ka ɲi mɔgɔ min b'a mériter u b'a d'o ma mais ka yɔrɔ de bɛ yen k'a fɔ ko ni ne bɛ ne bolo sisan ne bɛ fɛ ka taa n bɛ fɛ ka nin baara in kɛ mhm. n mago bɛ nin financement na mhm. o yɔrɔ tɛ yen à proprement dit k'a fɔ ko nin yɔrɔ de bɛ yen nɔ n'i y'i ka projet kɛ ka taa dɔrɔn i bɛ se ka financement dɔ sɔrɔ a la o tɛ yen i m'a ye mais yɔrɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ mɔgɔ appuyer o yɔrɔ damadɔni bɛ yen nɔ mali la quoi mhm. minnu bɛ mɔgɔ appuyer coopération dɔw bɛ yen nɔ mali la coopération européenne dɔw bɛ yen minnu b'a kɛ eh, mali yɛrɛ ka structure dɔw fana mali yɛrɛ maliyɛnw fana ka structure dɔw bɛ yen nɔ minnu fana b'a kɛ minnu fana bɛ mɔgɔw

ma ah ok donc faamuya sɔrɔla donc an bɛ état inviter donc u k'u intéresser art domaine na parce que i y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ la jamana si tɛ développer art kɔ presque an yɛrɛ bɛ se k'o fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ ye art de ye i m'a ye donc an bɛ état inviter u k'u impliquer art domaine na pour que an mago bɛ laɲini min na o bɛ se ka sabati cogo min donc o kɔfɛ sisan nɔ kebe n'an sɛnsɛn ka taa an bɛ jamana min kɔnɔ sisan jamana min don a mɔgɔw mago tɛ foyi la est ce que hali ni aw nana a fɔ k'aw ye espace dɔ ɲini ka mɔgɔw wele u bɛ na parce que ni danse don ni dɔnkilidalaw don u bɛ na mais est ce que ni aw wele comme artiste plasticien u bɛ na
bon mɔgɔw bɛ na n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ bɛ na parce que an ye fɛn minnu kɛ n'an ye mɔgɔw wele mhm. eh, mɔgɔw bɛ na fɛn minnu don a dɔnbaliya tɛ ko a man di mɔgɔ ye parce que mhm. fɛn fila don o tɛ kelen ye mhm. c'est à dire fɛn dɔ bɛ mɔgɔ t'a dɔn mais n'i y'a ye a ka d'i ye mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ i t'a dɔn hali n'i y'a ye fana a tɛ foyi c'est à dire a tɛ foyi k'i la quoi mais n'i ye jateminɛ kɛ i b'a fɔ n'i ye dessin kɛ yɔrɔ o yɔrɔ mhm. hali k'a sɔrɔ fɛn yɛrɛ tɛ n'i bɛ ka jɔ ka dessin dɔ kɛ yɔrɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ jɔ k'a lajɛ o ye baara in yɛrɛ kɛcogo ye baara in yɛrɛ ka di mɔgɔ ye parce que ne yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ne y'u wele k'a fɔ an ka fɛn bɛ nin don u bɛ na u b'u déplacer u bɛ n'a lajɛ mɔgɔw bɛ na i m'a ye fɛn bɛɛ ye mun ye c'est que f'i ka mɔgɔw lakalan quoi u tɛ fɛn min dɔn lakalanni fɛnɛ bɛ temps ta lakalanni tɛ tile kelen c'est à dire domaine fɛn fɛn la n'i bɛ a fɛn kɛ tagalaya fɛ mɔgɔ b'a faamuya dɔɔni dɔɔni dɔɔni donc i tɛ se ka mɔgɔw jagoya fɛnɛ k'a kɛ mɔgɔ ka k'a kan mɛn mais n bɛ k'a fɛ cogo min na c'est que ni seginna kɔfɛ ni san naani fɛn dɔ bɛ olu tɛ ka kɛ olu ka kɛ sisan c'est à dire c'est que bi bi in na mali la maliyɛn caman bɛ yen nɔ minnu bɛ ka commencer ka fɛn maliyɛnw ka baara san fɔlɔ u tun bɛ mɛɛn ka sɔrɔ m'o ye mais sisan maliyɛnw yɛrɛ de bɛ ka commencer ka maliyɛnw ka baara san i ma donc o ye tagaɲɛ belebele domaine kɔnɔna la n'o jama de sera ka caya sisan nɔ mm. an bɛ se k'a fɔ ko an fana b'an yɛrɛ ka sugu sɔrɔ mm. parce que y a pas de marché local an ah, c'est à dire sugu tɛ yen nɔ k'a fɔ yan ye mali ka sugu ye mm-hmm. domaine na mm. c'est marché local yɛrɛ yɛrɛ tɛ yen quoi parce que tant que ni sugu tɛ yen nɔ feere tɛ se ka kɛ n'a ma nɔgɔ donc an bɛ an pour que sugu ka créer fo jamana la mɔgɔ caman ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ sanni kɛ mm-hmm. i ma parce que sanni kɛbaga caman ye eh, kɔfɛmɔgɔw de ye eh, nanzara ninnu fɛn minnu bɛ na baara la an fɛ yan nɔ mm-hmm. coopérant ni fɛn ninnu olu de bɛ caman olu de bɛ sanni kɛ mais maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ sanni kɛ a man ca
Ok bon an bɛ to k'a ye fana u ka foire la chaque fois mɔgɔw bɛ to ka exposé kɛ an bɛ feerekɛla caman ye yen nɔ est ce que Kebe delila ka taa ka a ka conception ninnu dɔw exposé yan.
ok bon an ma taa n'an ka œuvres ye yen nɔ mun na parce que domaine faamuyalibaliya dɔ ye mun ye o ye mɔgɔ tɛ ka se ka différence kɛ artisanat ani an ka ani eh, art plastique cɛ mhm. c'est à dire artisanat ye jumɛn c'est que seko ni dɔnko don bololabaara de don an fana ta fana bololabaara de mais mhm. an ta ye mun ye an ka laɲini ye mun ye c'est que ka fɛn kura kɛ min ɲɔgɔn ma kɛ c'est à dire ne tɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka baara ɲɔgɔnna kɛ tɛtus kɛ mais artisanat la i bɛ se ka ciwara fila ta ka da ɲɔgɔn kɔrɔ artiste fila ka ciwara artisan fila ka ciwara ta ka ɲɔgɔn i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye kelen mais an ka domaine na i tɛ se ka ne ka tableau kelen ta c'est à dire ne ka tableau fila yɛrɛ tɛ se ka kɛ kelen ye kuma tɛ ne ka tableau ni mɔgɔ wɛrɛ ta ta ma n tɛ n'a faamuya o ye a fɛn dɔ ye dɔ wɛrɛ fɛnɛ ye jumɛn c'est que an tɛ se ka an yɛrɛ tɛ se ka yala k'an ka œuvre feere i ma an ka baara tɛ feereli ye mɔgɔ de bɛ feere kama donc olu mɔgɔw fɛnɛ ka feere fɛnɛ sugu de b'a dan ma olu ka sugu ni yan foire ninnu tɛ kelen ye i ma o de y'a a fɛn ye bon a bɛɛ ye faamuyali ye parce que domaine minnu don a a lafaamuyali gɛlɛya dɔɔni b'a lafaamuyali kɔnɔna la dɔɔni quoi n'i m'a dɔn kosɛbɛ dɔrɔn i b'a fɛn kɛ sinon foire bɛ kɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛla la i bɛ se k'a fɔ i bɛ taa n'i ka œuvre ye mais an ka baara tɛ feereli sa ne ye artiste ye mais ne ka baara tɛ feereli ye quoi moi a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ bɛ na ne fɛ yen so kɔnɔ n ka so kɔnɔ n ka atelier kɔnɔna la a y'i ka nin baara ka di n ye mhm. ne b'a feere a tigi ma i ni fɛn bɛ kɛ o ye atelier kɔnɔna ye mais ka bɔ ka yala ka n ka œuvre feere o t'an ka baara ye galerie minnu bɛ yen ni fɛn minnu bɛ yen nɔ ani i ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mhm. olu fana de sigilen bɛ feere kama olu de bɛ ka baara feere c'est comme par exemple ni balontanna ta sisan nɔ balontanna yɛrɛ tɛ yala k'a fɔ ne mago bɛ nin club la ne mago bɛ nin club la k'e bɛ taa nin club fɛ c'est à dire se ka Cristiano dɔ ye sisan ko n bɛ taa Real fɛ yen nɔ ko Real kana k'an ka fɛn kɛ soit il a un manager qui est là mun b'a mun b'a occuper ka baara feere ou bien ka Cristiano feere nin club nin club ma an fɛnɛ ka domaine bɛ yen c'est presque la même chose c'est à dire an b'an ka baara de kɛ galerie fɛnɛ b'a fɔ an ka manager ale fɛnɛ bɛ na a b'an ka baara ta a bɛ yaala n'a ye a b'a feere feere mɔgɔw ma
mais aw yɛrɛ n'olu o ye convention y'aw cɛ wa. voilà o ye convention y'an cɛ an bɛ bɛnkan de kɛ an ye bɛnkan de kɛ a bɛ se ka bɔ n'i y'a ye baara kelen o kelen feere ale bɛ dɔ sɔrɔ ne bɛ dɔ sɔrɔ
ok donc b'an bɛ min kɛ sisan parce que an yɛrɛ ɲɛ bɛ œuvre caman na yan nɔ donc n'a sɔrɔ i bɛ se ka œuvre ninnu dɔw mɔgɔw b'a ye cogo min na ka se k'a interpréter pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min na quoi que b'an ɲɛ bɛ dessin min na an kɔfɛ nin ye n dessin a bɛ kuma mun de kan dɔ yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ dessin yɛrɛ la k'a expliquer pour que mɔgɔw b'a faamu ok problème t'a la bon n'i ye ja lajɛ n'i ye ja lajɛ direct la dɔrɔn i ye fɛn fɔlɔ min ye o ye muso sigilen don den dalen b'a kan eh, tasalen sigilen bɛ kɛrɛfɛ o ye yeta fɔlɔ ye n'i y'a lajɛ dɔrɔn i b'o de ye awɔ awɔ maintenant c'est peut-être adamaden bɛ sigi cogo bɛɛ la a sigilen don cogo min fɛnɛ la o fɛnɛ bɛ fɛn dɔ évoquer le fait que den dalen b'a kan o fɛnɛ bɛ fɛn dɔ yira par exemple ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔni i b'a sɔrɔ soit problème dɔ b'u da la ou bien fɛn dɔ bɛ yen nɔ olu sigilen bɛ tan tɔ n'i ye kunkolo jateminɛ kunkolo in kɛlen i n'a fɔ bidɔn parce que comme ne kun bɛ baara kɛ cogo min na mhm. fɔlɔ ne bɛ baara kɛ ni n ka mɔgɔ ni n ka mɔgɔ ni n ka fɛnw lajɛ i b'a sɔrɔ bidɔn kɔrɔ ni fɛn ninnu kɔnɔ mais bidɔn in fɛnɛ bɛ fɛn dɔ yira an ka mhm. masque kɔrɔlen ninnu mhm. cɛ ni masque kɔrɔlen ninnu yɛrɛ lajɛ a bɛ comme ko bidɔn de don donc o ye kunkolo in yɛrɛ partie fɔlɔ ye maintenant mais tableau in yɛrɛ tɔgɔ ko eh, tafe tafe tafe tafe kelen kelen mɔgɔ bɛ tafe min dɔn mhm. parce que ne kun ye baara ni wagati dɔ la n kun ye baara dɔ kɛ muso ka tafe kan mhm. parce que par exemple anw fɛ yan nɔ fini don a foyi tɛ gansan anw fɛ yan nɔ par exemple n'i y'a jateminɛ sisan nɔ tafe fanga bɛ ka dɔgɔya kɔfɛ ka tɛmɛ fɔ sisan nɔ ka tɛmɛ fɔlɔ kan mais sisan pantalon jupe fɛn ninnu olu de bɛ don ka caya ka tɛmɛ tafe tɛ don alors que tafe kɔrɔ ka dun kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan i m'a ye parce que tafe ye eh, suturalan don i n'a fɔ fini tɔw ye suturalan ye cogo min na mais par exemple n bɛ exemple kelen di n'a fɔra muso ka se a ka tafe kun na a bɛ kɔrɔ baden de di i m'a ye parce que muso ka tafe kun bɛ fɛn caman de yira an ka tagabolo kɔnɔna la fɔlɔ minnu tun bɛ fɔ minnu tun bɛ ɲɛfɔ muso ye yan'a ka taa furu la mɔgɔ caman tun bɛ yen nɔ bon tafe ne ka nin fɛn in na c'est à dire den ye den sɛmɛyɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ a ba de i m'a ye donc tafe fɛnɛ mhm. o de b'a bɛɛ englober o de b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mhm. parce que tafe de bɛ cɛ sutura ale bɛ den sutura ale bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc tafe y'o fɛn de ye quoi wa tasale b'a kɛrɛfɛ tasale fɛnɛ an fɛ yan nɔ tasale fɛnɛ place ba de b'a la parce que an ka suturalan caman bɛ yen tasale donc fɛn bɛɛ b'o de kan quoi n bɛ se ka fɛn tɔgɔ fɔ sutura yɛrɛ fɛnɛ mais sutura tɛ tafe de don voilà donc la sacralisée de la pagne pagne yɛrɛ tafe yɛrɛ c'est sacré voilà c'est sacré quoi mais bɛ fɛ k'o de yira fɛn kɔnɔ yira quoi selidaga fɛnɛ selidaga fɛnɛ an ka suturalan fɛn dɔ bi bi na quoi parce que ne bɛ ka baara min kɛ ne bɛ kɔrɔlen dɔ ta mhm. ka ni an ka san taga fɛn tagabolo fɛn dɔ ta k'o fila fara ɲɔgɔn kan pour que ka yira mɔgɔ la k'a fɔ ko a fila tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na quoi parce que i bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka se yɔrɔ dɔ la de donc a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ quoi i b'a fɔ n'i seginna kɔfɛ sisan nɔ i b'a sɔrɔ tasale tun tɛ yen nɔ mais ŋuna ni fɛn tɔ ni fɛn tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ utiliser mais n'i y'o kɛ sisan mɔgɔ a bɛ se ka kuma sisan mɔgɔw fɛ n'o ye quoi c'est à dire i bɛ kuma mɔgɔw fɛ a bɛ kan min mɛn parce que bi mɔgɔw ka faamuyali ye i bɛ an bɛ fɛn minnu ye an kɛrɛfɛla la an ka dɔnniya bɛ ka t'o de fan fɛ kosɛbɛ ne fɛnɛ bɛ kɔrɔlen ne fɛnɛ bɛ kɔrɔlenw ta ka kuma ni san c'est à dire ka san ye ka kuma ni san éléments ye quoi au lieu ka kɔrɔlen dɔrɔn ta k'olu utiliser i bɛ kɔrɔlen ta ka kuma ni san ka kuma san kumakan kɛ n'a ye quoi
bon ne ma nin ɲɛfɔ mɔgɔ c'est c'est mɔgɔ bɛ nin dɔn a ka gɛlɛn ne yɛrɛ ne ko a ka gɛlɛn mais dessin fɛnɛ avantage ye mun ye ja avantage ye mun ye c'est que ne ka fɔlen dɔrɔn tɛ quoi mhm. a bɛ se ka hakilina min di yɛrɛ ma fɛnɛ o fɛnɛ ye fɛn ye parce que a fɔ hakili hakili c'est à dire kumakan kumakan caman de bɛ dessin kelen kɔnɔna la par exemple ne bɛ bila ka kuma nin kan sisan e bɛ mun fɔ an'ale bɛna mun fɔ ne yɛrɛ bɛ mun fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ mun fɔ a bɛɛ bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔrɔ i m'a ye mais o de fɛnɛ y'a nafama yɔrɔ dɔ ye wa nafama yɔrɔ dɔ fɛnɛ ye c'est que a ka se ka hakilina falen falen bila mɔgɔw la quoi. ah ok ok sinon ne yɛrɛ y'a ye dɔrɔn ne yɛrɛ tun y'a filɛ kungo kɔnɔ fɛn dɔ de ye. Ni ɲɛfɔli in yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ voilà a bɛ ten de fan ninnu de fɛ a bɛ ten de ok bon hali sinon hali mɔgɔw tɛgɛ ka kalakala tan tɔ mhm. olu fɛnɛ bɛɛ kun de b'a la parce que mm, je vais c'est o expliquer dɔɔni yan voilà c'est u tiselen de don c'est que ne ye hadamaden jateminɛ k'a lajɛ c'est que plus i bɛ kɔrɔbaya mhm. a b'i n'a fɔ i bɛ kala de c'est à dire jogo bɛ fara i kan jogo dɔ bɛ bɔ i la jogo dɔ bɛ fara i kan tagabolo dɔ bɛ don i kɔrɔ tagabolo dɔ bɛ bɔ i kɔrɔ dimi dɔ bɛ don i la dimi dɔ bɛ bɔ i la hɛrɛ bɛ na bɔnɛ bɛ na fɛn bɛ na donc olu i kalalen don n'o fɛn de ye quoi mais an bɛɛ an tɛ se ka bɔ voilà an tɛ se ka b'o la quoi i kɛra i kɛra mɔgɔ suguya o suguya ye c'est y'a sɔrɔ dimi dɔ b'i la fɛn nisɔndiya dɔ bɛ ka dɔ bɛ ka k'i la sɛgɛn dɔ b'i la fɛn dɔ b'i la donc o fɛn de b'a farisogo la quoi
donc bon an ɲɛ bɛ yirimɔgɔ fitinin dɔw fɛnɛ la minnu dilannen don nɛgɛ la donc n'a sɔrɔ i bɛ se k'o dɔ fɛnɛ ta donc k'o ɲɛfɔ an ye dɔɔnin. bon nin nin ye an b'a fɔ ma ko sculpture. sculpture voilà yan nɔ mɔgɔw b'a fɔ yan mɔgɔw b'a fɔ kosɛbɛ ko yirimɔgɔnin bon ne kɔni ta tɛ yiri ye n ta ye mana mana kɔrɔlenw fililen ni fɛn ani nɛgɛ ani fɛn wɛrɛw minnu récupéré la c'est à dire i b'a fɔ i bɛ kolonkisɛ a la i b'a sɔrɔ i bɛ interrupteur dɔ y'a sɔrɔ téléphone plaquette ani fɛn ninnu caman b'a la donc maintenant nin baara in kɛra coronavirus daminɛ wagati de i m'a ye bon nin baara in bɛ artiste de kan parce que n bɛ se k'a fɔ artiste ka delili ka gɛlɛn mais coronavirus wagati artiste tun bɛ degunba kɔnɔ parce que degun belebele ye jumɛn c'est que an ka baara bɛɛ jama fara ɲɔgɔn kan baaraw de don an ka baara yira ni an ka baara sanni yɔrɔ ni fɛnw bɛɛ jama fara ka yɔrɔ ye bon olu bɛɛ kun balilen don coronavirus wagati donc a wagati ye gɛlɛya caman lase artisiw ma artisiw kun kɛlen bɛ caman kɛlen bɛ delilikɛla ye o de la a ka pinceau fɛn b'a bolo mhm. a ka palette parce que nin ye palette de ye pinceau peinture bɛ kɛ min sanfɛ ka dessin kɛ o de ye mhm. a tɛgɛ jannen fɛnɛ don mhm. i m'a ye donc n'i y'a jateminɛ a bɛ tentɔ de pɔnti ni fɛnw b'a kunkolo la c'est à dire gɛlɛya ni fɛn ninnu caman bɛ yen quoi

donc Maro kuma caman fɔla Maro n'aw ka mɛn fɛn kan an bɛ sini bɛɛ kɛ kuma la a tɛ ban yɛrɛ donc compte tenu de ça donc an bɛ kumakan laban d'i ma bon yanni kumakan laban cɛ ee, folikan laban b'i bolo yanni o fɛnɛ cɛ donc weleweleda min b'i bolo ka se ee, i balima artisiw ma ani jamanaw ma ani population yɛrɛ minnu tɛ ari u bɛ minnu intereselen t'a la donc i bɛ welewelekan fɔ fɔlɔ donc o kɔfɛ donc an bɛ kuma kuncɛ
ok bon ka daminɛ welewelekan na welewelekan min bɛ yen nɔ c'est que euh, ka taa artisiw fan fɛ fɔlɔ o ye jumɛn c'est que an bɛ baara min na baara in faamuyalen tɛ a dɔnnen tɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ euh, ne hakili la kɔni baara an yɛrɛ fɛnɛ kan ka baara dɔ kɛ fɔlɔ k'u lafaamuya fɔlɔ k'a dɔn an bɛ ka fɛn min kɛ u ka se k'o dɔn et puis faamuyali ka sɔrɔ a la ka se ka taa ɲɛfɛ o ye o ye welewelekan fɔlɔ ye filanan ye mun ye c'est que an k'an cɛsiri hali bi parce que eh, domaine min don a nafa ka bon wari sɔrɔ dɔrɔn tɛ quoi a domaine nafa dɔ ye an ka seko n'an ka dɔnko ni an ka taabolo kɔrɔ ladɔnni ye ani an ka eh, jamana yɛrɛ ka se ka basigi cogo min na a laɲiniba dɔ fɛnɛ y'o ye o ta cɛsiri ko quoi an k'an cɛsiri kosɛbɛ o côté la welewelekan min bɛ ka taa eh, jamanadenw ni minnu yɛrɛ tɛ ari dɔn ka t'olu fan fɛ o ye jumɛn c'est que n'i tɛ fɛn fɛn dɔn i kan ka hakili dayɛlɛ kɛ ka to o ko fan fɛ hakili dayɛlɛ ye jumɛn c'est que n'i tɛ fɛn min dɔn i kan'a kɔn o ye kelen i tɛ fɛn min dɔn i kan'a kɛ fu ye olu ye welewelekan ye c'est que i tɛ fɛn min dɔn i b'a ɲini k'a dɔn i b'a hakili dayɛlɛ ka taa fan fɛ fɔlɔ a jumɛn de don comme ça ɲɛfɔli bɛ sɔrɔ ka taa fan fɛ a bɛ a bɛ f'i ye i b'a faamuya o ye welewelekan belebeleba ye quoi c'est que an bɛ domaine min na an bɛɛ dɔnbaga dɔ b'a la wa an somɔgɔ dɔ b'a la donc ka a lafaamuya ka a ɲini k'o dɔn ka ɲini ka o don ba la o ye dɛmɛ dɔ ye ka taa bɛɛ ma quoi ka taa jamana ma ka taa mɔgɔ wɛrɛw ma parce que mɔgɔ tɛ fɛn min dɔn c'est que an da ma s'a ma kuma kɔnɔna na c'est que art paye bɛ ka bon ni domaine bɛɛ ta ye diɲɛ domaine bɛɛ sari u b'a fɔ ten ko art ye planète ye voilà art bɛ wari min nadon art domaine bɛ wari min nadon domaine foyi t'a ladon ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ awɔ i bɛ fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ art bɛ wari min nadon domaine foyi t'a ladon awɔ siga foyi t'a la donc o bɛ fɛn min na n'an y'a ladon ba la an yɛrɛ fɛ yan fɛnɛ a b'a to jamana fɛnɛ bɛ sankɔrɔta kosɛbɛ. fɛn caman na wari bɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛw fɛnɛ bɛ sɔrɔ i m'a ye? donc ɛɛ folikan min bɛ yen nɔ o ye ka jamana e ye welewelekan jumɛn fana se jamana ma bon jamana ma c'est que o kelen de don jamana de bɛ se ka fɛn nataa yɔrɔ jan artistes bɛ se k'u seko kɛ partenaires bɛ se k'u seko kɛ mais jamana yɛrɛ fana kan ka seko belebele kɛ eh, seko ni dɔnko sira fɛ parce que an ka foyi tɛ se ka ɲɛ ni seko ni dɔnko tɛ ka kɛ ka ɲɛ i ma n'an sera ka seko ni dɔnko don ba la hali an bɛ se ka an bɛ ka fɛn caman de fɔ k'a fɔ denmisɛnninw tiɲɛna fɛn caman bɛ ka kɛ c'est que hali bi seko ni dɔnko ma bila ba la a b'a bila ba la de parce que n'a bilala ba la formation bɛ kɛ fɛnw bɛ kɛ fɛn caman bɛ don a la pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la i ma donc n bɛ se k'o welewelekan dɔrɔn de kɛ ka taa pays ma donc kumakan laban jumɛn b'i bolo voilà o ye foli ye ka taa aw yɛrɛ ma c'est que fɛn yɛrɛ la mun diyara ne kosɛbɛ o y'a bamanankanlama ye c'est que parce que fɛn ninnu caman na an b'a kɛ nanzarakan na donc nanzarakan na mɔgɔ min b'a lamɛn k'u b'a faamuya a man ca donc k'a kɛ an yɛrɛ ka kan na mɔgɔ caman k'a lafaamuya je pense que o ye ko ɲɛnamaba ye mun kan ka don ba la donc n bɛ mɔgɔw inviter quoi andal andal eh, web tv lamɛn comme ça fɛn caman bɛ yen nɔ an na bɔ a kalama mali fɛnko la parce que a bɛ ka k'an yɛrɛ ka kan na fɛn caman bɛ faamuya la quoi donc o ye ka aw fo ka an lamɛnbagaw fo eh, voilà ka n ka karamɔgɔw bɛɛ fo mais ka n jɛɲɔgɔnw bɛɛ fo minnu fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ don o don la ka partenaires fo minnu fana b'an dɛmɛ an ka baara in kɔnɔna la voilà
n'i ɲinɛna i ka karamɔgɔ kɔ u bɛ sɔn ka dɔnniya bɔ i kunna tuguni dɛ an tɛ se ka ɲinɛ karamɔgɔ kɔ an ye fɛn fɛn ye karamɔgɔ de don ah, ok donc vraiment an b'a fɔ malien cɛ muso denmisɛn makɔrɔba ye k'a fɔ an ni artiste belebeleba dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi donc ale artiste belebeleba don donc n'a tɔgɔ ko ibrahim bamba kebe donc a sigiyɔrɔ bɛnnen don mali ma plus précisément kalaban donc kebe bon yanni anw ka bɔ kuma kɔnɔ a kun ka di n ye peut-être dɔw bɛ nin ye sisan u b'a fɔ ko an bɛ se ka kebe lasɔrɔ cogo di mm. donc n'a sɔrɔ e tun bɛ se k'i ka contact professionnel di donc minnu mago b'i la peut-être a bɛ se ka kɛ u bɛ se ka na visite soit u bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ n'i ye quoi voilà.
ok bon ne ka contact bɛ se ka 79 16 19 37 o ye n ka téléphone numéro ni mɔgɔ min y'o wele o bɛ n sɔrɔ. ok ɛɛ mais. par exemple facebook sanfɛ mm. ibrahim bɛnba kebe n'i y'a sɛbɛn i bɛ n sɔrɔ instagram sanfɛ n'i y'a sɛbɛn ibrahim bɛnba kebe fana i bɛ n sɔrɔ okay. voilà. okay. donc n sɔrɔ ka di olu fɛn ninnu sanfɛ ah, okay. voilà.
voilà donc comme aw yɛrɛ bɔla k'a mɛn sisan nɔ a ye contact min fɔ nin ye ni min m'a faamu directement i bɛ se ka to ka video lasegin donc o k'a ta kelen kelen kelen kelen n'ala sɔnna i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc n'i m'a sɔrɔ o si la i bɛ se ka taa facebook sanfɛ k'a sɛbɛn ibrahim banba kebe donc n'i taara a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ instagram sanfɛ o bɛɛ tɔgɔ kelen don i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'ala sɔnna ma a bɛ se ka ko caman sigi sen kan donc a yirala k'a fɔ aw tun bɛ ka andal media web tv de lajɛ nin wagati in na aw ka émission mandi n'an k'a ma andal sar bezi donc n'an bɛ wele bila artisiw ma chaque fois pour que u bɛ se ka na fɔɔnɔ yan parce que kuma caman b'u kun n'u kanw cɛ k'a fɔ mais a fɔyɔrɔ ka dɔgɔ donc an ye nin kɛ chance ye k'o di artisi bɛɛ lajɛlen an balima artisi bɛɛ lajɛlen ma donc pour que visibilité bɛ se ka n'u kan cogo min na et puis projet min b'u bolo mɔgɔw ka se k'u lakodɔn ani mɔgɔw k'a dɔn fana art fɛnɛ domaine ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ donc kɔnɔna la k'a fɔ a ye toujours k'aw hakili lajigin mɔgɔ o mɔgɔ e bɛ fɛ ka émission in sponsoriser e bɛ fɛ ka partenaire soit e fɛ k'i image associer émission in na ou e bɛ fɛ an ka to ka dédicace k'i ye émission in kɔnɔ donc i b'an wele à travers les numéros qui circulent en bas de l'écran n'i y'o numéro ninnu ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma donc k'a yira aw la k'a fɔ toujours an ni artiste ba in de tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'an k'a ma ibrahim banba kebe donc an b'a fɔ a ye nin yɔrɔ in na ko aw k'an bɛn ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma tuguni